mbali ya kuno kuno ndiye mumati mufuna nthochi kubwera kuno tinazangodabwa kuti pamalongo pali embe eti mafuta ndi chani ndiye mwina salankhulire yayi apotokoza onse kuti ah, zakhala bwanji kuti nthawi zino ndi nthawi yoti sikunati koma bizinesi palibepo chikuchitika ndi chani ndiye mwina apotokoza kumabwino kale ndinaona kuti kuno kulibe Ah, ndakuzisira kuti aboma ayimika nthochi kuti samabwere kuno Ah, ndi pa chifukwa ichi timamvesedwa kuti kumalazima kuli nthochi koma tayendayenda madera okhumbikira tanakuja nthochi imene

ndikubwera kuti ndimvetsetse kuti kodi mukhala bwanji chifukwa kuti munthu ukhale ndi bizinesi kapena ulimi kuti upeze ndalama nde nthochi ndi mbali ina komanso pali mabizinesi ambiri amene akukhudzidwa mmene zinthu zilili mdziko amalawinso ambiri osatengera chipani akudandaula kusowa kwa makobidi kusowa kwa makobidi kupangisanso kuti asakhale ndi chakudya chokwanira chifukwa ngati sunalime ngati ulibe ndalama sungagule chani china chimene akudandaula ndi kukwera kwa katundu kukwera kwa zinthu nde kubwera kwa ine chifukwa nthochi ndi chitsanzo kuti ndimvetsetse bwinobwino kodi bizinesi imeneyi mumayendetsa bwanji ndikhulupirira kuti pepani sinapemphe sinafunse dzina Ah, dzina ndi Stonkin Mwasiya, omwe achidula anthu amakuti Sox. socks okay. ndisaidi Uh, socks ndimati ndifunse mukupanga bizinesi ya nthochi imakuthandizani bwanji pakhomo Ah, kapena pamudzi

kugwiritsira mala- malawi kwa Malawi kwa chimene. mavenda akabweretsa agwiritsira ndalama yake Ya Malawi kwa ya malawi zimene zikuchitika mdziko muno ndi zimene tikudandaula kwambiri chifukwa kuti mbuyo mwina ndifotokoze motere Kuti mukhale bwino ndi mabizinesi, mukhale ndi bizinesi imene mukupindulako, si choncho? Ndiye kuti mukhoza kukhala moyo wosangalala. Kutanthauza kuti chinthu choyambirira ndi ndalama, ndalama pathumba. Mbuyomu panali ziphinjo zina amene mukukumbukira kuyambira 1994 kubwerera mbuyo amalawi analibe makobidi mthumba mukumbukire agogo mukumbukire chifukwa timadalira tonse ati tizipempha kuboma ndalama zinali kuboma sizinali ndi anthu ndi pamene ti- tinasintha boma 1994 Tinanena kuti ndalama zikhale ndi anthu, mabizinesi m'mene anthu amapezera ndalama kapena ulimi. zikhale bwino bwino. Apa bizinesi yanu yaduka. Akufu- Zoona ndi zaulemu kuti muzipita muzikapemphanso kuboma. Ndi zaulemu muzika muzikapezeka pa mzera mukudikira chakudya zimene zikuoneka ndi zimene zikuchitika mdziko muno ati tizidalira kuboma ife tikunena kuti tisamadalire kuboma ndalama zikhale ndi anthu ndiye nchifukwa chake 1994 munaona kuti amalawi anali ndi ndalama muna amamanga manyumba kugula maminibasi ndalama zinalipo chifukwa timanena kuti boma ntchito yace sikupanga bizinesi ayi komanso ntchito ya boma ndikumvera a bizinesi boma limayenera kubwera kuzamva kwa inu kodi tikhoza kuthandizani bwanji osati kusiyirani mmene zililimu mwaopa mwaopa mukuonjezerapo ife kunoko moyo umene timadalira tsiku ndi tsiku pa business kunoko moyo pa matwix ago flix ago tikungokhala palibe chimene tikuchita kwa ifeyo chikhomo chathu chinali pa business yathuyi pali anthu ambiri amenenso timaseva ifeyo tikatenga tochija pali azimayi ochuluka kwambiri amene ifenso timathandizira mabanja awo kuwapasa business ija ndikukagulisa kupeza chakudya cha tsiku koma kuchoka pano nthawi imeneyo mpaka papa felix

Ndifotokoze pena pake. Ndifotokoze motere. Mukudziwa kuti tikukamba business mbali ina ya nkhosi. Ichi ndi chitsanzo chabe. Iwowa kuti apanga zimenezi akuti chifukwa mabizinesi ngati amenewa ndi amene awononga kuti tisakhale ndi ndalama yakunja ndi zimene aku- akufotokozani wake nde ifeyo tikunena kuti iyayi ili ndi bodza ndalama yakunja yasowa chifukwa cha zinthu ziwiri choyambirira ndalama yakunja mu dziko muno yasowa chifukwa sitikupanga ndalama moyenerera mu dziko muno kuti tizitumiza katundu china chimene chapangitsa kuti ndalama yakunja isowe ndi kuba akuba ndalama ndi mayiko othandiza ndalama ananyanyala nde ine ndikudabwa ine mundi- ndikufunseni funso ngati ndalama yakunja ngati ndalama yakunja ikusowa nde mukuwapinda mukuwapanikiza mukuwavutitsa mabizinesmen azimayi a bizinesi kodi nchifukwa chani boma lagula magalimoto apamwamba maprado amalatest kuononga ndalama mabiliyoni mamiliyoni ndalama zakunja pano muyang'ane nduna azigulira magalimoto opuma maprado latest kuboma agulanso magalimoto ndalama zimene akuononga ma dollars sizikugwirizananso ndi ndalama zimene tikukamba pano iwo akuononga akukhala mabwana akungonjoya ndalama zikubedwa mdziko muno ovutika kukwera kwa katundu mukamaona kuti ka- katundu akukwera chifukwa asokoneza ndalama zakunja mmene ndafotokozeramu nde dola sikupezeka yakwera kwambiri pa black market pamsika mpake mukulipira katundu modula kwambiri koma amene akumva kukoma dziko lino ndi mabwana kumpingo nde lero kubwera kwa ine lero dziko lonse lidziwe kuti izi zi- siyenera kuti zipitirenso ndalama zikhale ndi anthu ndalama zi tikhale ndi anthu mumafanta bwana mumawana tipanga fosi tipanga fosi mpaka na zichitike ndalama zikhale matumba mwa anthu mumafanta ndikufuna kuno tipereke chitsanzo ati kuli NEEF NEEF imene ija Ti- ngati kuli 300 billion 300 biliyoni imeneja simayenera kuti ikhale ku boma akanapereka ku kampani ujeni ku banki yapadera kuti a bizinesi aliyense akhozopita kumene kuja kuti apeze choti- kukangongola ndalama si choncho ndikuti zinthu zikuyenda osati kuti ati kuli NEEF na ukhale wa chipani nde angosankhana okhaokha nde ine ndi anzanga tikunena kuti zinthu zimene zikuchitikazi sizili bwino mdzikomo sizikutengera chipani aliyense lero akukhudzidwa ndi kusowa ndalama aliyense lero akukhudzidwa ndi kukwera kwa katundu ndi zinthu tsiku ndi tsiku Sa- sitikukwanitsa sichoncho aliyense akukhuti- akukhudzidwanso ndi nkhani ya njala tokanika kugula chakudya mokwanira chifukwa ndalama palibe sichoncho nde a- achimwene ndikumenya- tikumenyerani nkhondo inu simunalakwe ayi simunalakwitse lero tikukamba lero tikamakamba business nde ndinu trade mapanga trade nde business imene mukuyang'anira mabanja muli muli ndi zinthu zimene moyo wanu koma zimene achitazi

akulandani mwachinsinsi kodi inuyo pamtapa mumafanta inuyo anthu ambiri filikotazi muno musima bwana maofesi ambiri ndi mavenda amene amakha- amakhalira ku- kukuoda ka- katundu kochepa akagulise akajawo kumathandizira koma panopo ndimene zinthu zikukhalira zoti patika kuti mifi mwene mudziwa ndinu mabwana kumpanduko

pakuti inu mwabwera kudzapanga kafukufuku nokha muone kulira kwa wanthu mene akulira ndizikoni inewo ndikunenani ndine kapolo wakuokupatisapo amene ndakhala kapitani kapitani zimene patatunga kalekale

ine ndikuthokoza kwambiri abale abale anzanga. pamene muchedwepo pamaziwo Eh? pamaziwo nde muchedwepo ine ine m'bale wanu ine ndabwera kuzaona nzamva ndekha ndikuthokoza kwambiri kuti mwakhala omasuka kulankhulana nane ndakumvani komanso ndaona ndekha munthu sangandinamize panopa sangandinamize zinthu sizili